an bɛ foli kɛ segu media lajɛba cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen eh, bi sɔgɔmada na an y'an sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ ka na fɛn min an ka directeur régional eh, directeur régional des routes n'o ye mama santara ye ka na baro k'a fɛ sirako hukumu kɔnɔna na eh, a yɛrɛ bɛ yan a b'i présenter n'a tilala présentation na Eh, direction régionale des routes a ka baara ye min ye a b'i da don o la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ɲininkali tɔw ye directeur i ni sɔgɔma aw ni sɔgɔma aw ni sɔgɔma eh, segukaw segu media an b'aw yɛrɛ fo aw ka déplacement na donc ka wuli ka na an baro a diyara an ye ne ye mama santara ye segu tp directeur régional des routes donc an ka baara ye mun ye o ye ka sira labɛn jamana kɔnɔ sira kuraw b'a la ani sira kɔrɔlen minnu bɛ yen n'u ka kan ka entretien kɛ kɔmi ni fɛn kura b'i bolo a mana kɛ cogo o cogo i ka kan k'a entretenir pour que a bɛ se ka mɛn si la cogo min donc o hukumu kɔnɔ an bɛ sira kɔrɔ ninnu an bɛ t'u lajɛ kuma ni kuma k'a lajɛ défaut minnu b'u la k'o kɛ programme ye san o san k'a ci faamaw ma pour que o siraw bɛ se ka labɛn cogo min Donc an ka baara fan dɔ ye dɔ wɛrɛ ye ka collectivité avec le programme de la décentralisation ka collectivitéw dɛmɛ u ka baaraw la sirako hukumu kɔnɔ. An bɛ se k'u conseiller komi u donna sirako la mais mɔgɔ t'u bolo k'u conseiller sirako la donc o fana ye anw ka mission dɔ ye. Donc an ka mission dɔ fana ye à chaque fois ni problème dɔ bɛ sira fan dɔ fɛ, a kɛra su fɛ o, a kɛra tile fɛ o, donc an bɛ wuli ka taa a lajɛ a bɛ se ka labɛn cogo min k'a di jamanaw ma donc en un mot toujours a bɛ komi anw ka baara yɛrɛ ye sira sira de ye sira fɛn o fɛn bɛ baara fɛn o fɛn bɛ don sirako la ni sira bɛ se ka ɲɛ cogo min donc an ka baara bolilen b'o kan an b'i fo directeur an bɛ fɛ ka min faamuya an y'a kɔlɔsi fɔlɔ sirako labɛn n'a fɛn bɛɛ tun to mɛn jamana ka bolo kan jamana ka yɔrɔ min baarada min tun n'u k'a ma ko tp ale de tun bɛ sirako dilanni n'a fɛn bɛɛ kɛ mais wagati laban na an y'a jateminɛ entreprise caman sen donna o la mun nana ni o ye o question o diyara n ye donc min nana n'o ye parce que fɔlɔ i b'a sɔrɔ yɛrɛmahɔrɔnya talen tubabuw de tun bɛ k'an dɛmɛ sirako la donc i n'a fɔ u tun bɛ an dɛmɛ ni minɛnw ye u b'an dɛmɛ ni wari yɛrɛ wari ninnu dɔw bon a caman tun ye juruw kɔni ye i n'a fɔ an b'a fɔ wari kɛsu dɔw tun bɛ a f'o ma ko fond d'entretien tubabuw de tun bɛ an dɛmɛ ni o fɛn ninnu ye donc depuis quatre-vingt-dix ka na deux mille kɔnɔ u tora k'u bolo bɔ o dɛmɛw kɔrɔ dɔɔnin dɔɔnin fo ka na se deux mille trois ma donc tubabu ko a an bɛ yɔrɔ min na a ka kan aw yɛrɛ k'aw yɛrɛ ta aw ka se k' aw ka sira labɛn aw yɛrɛ donc o hukumu de kɔnɔ jamana faamaw y'a jate minɛ donc n'an ko an ka nin ko kɛ ale dɔrɔn tɛ se fo ka kow bila sen kan donc entreprisew bɛ se ka créer cogo min olu b'u ta sɔrɔ ka baara kɛ jamana nɔ la donc jamana bɛ jɔ n'a wariko ye donc o de nana ni réforme ye pour que ka kɛnyɛrɛw fana bɛ se ka yiriwa cogo min sirako hukumu kɔnɔ donc o de nana ni réforme ye donc o de senfɛ entreprisew sen donna a la ani bureau minnu b'u contrôler mais fɔlɔ a bɛɛ tun bɛ TP bolo TP de tun b'a kɛ ale de b'a contrôler b'a bolo mais sisan entreprise b'a la bureau b'a la donc TP bɛ toujours k'olu kɔlɔsi baara in bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min donc réforme de nana ni nin entreprisew ka sen donni ye baara la yɔrɔ fa i da bɔra réforme ko kuma na an bɛ to hali bi réforme ko kuma kɔnɔna na réforme donna sirako la ani acteur minnu impliquera a la olu jɔyɔrɔ ye jumɛn ye Bon réforme yɛrɛ daminɛna deux mille quatre ka commencer k'a waleya yɛrɛ mais depuis deux mille deux a papiye labɛnw bɛ sen na mais a baara yɛrɛ ka daminɛ k'a fɔ ko nin ye TP yɛrɛ a bilalen minɛn kura kɔnɔ o daminɛna deux mille quatre donc o o réforme jateminɛw y'a jira k'a fɔ aa n'an ko an bɛ nin kɛ fo ka structure dɔ sigi sen kan min bɛ se ka wariw ɲini ka di wari fara ɲɔgɔn kan cogo min baara bɛ se ka kɛ cogo min structure dɔ fana sigira sen kan min bɛ baaraw entreprisew ni bureaux appel d'offres kɛ ka baaraw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ donc toujours TP b'a ka cadre kɔnɔ Donc il y a TP be yen service dɔ be yen an b'a fɔ autorité routière donc o de service be yen ka wari fara ɲɔgɔn kan ka di AGEROUTE ma donc mais TP de be baaraw boloda san kɔnɔ c'est à dire baara sira sira tiɲɛnen don san kɔnɔ i b'a sɔrɔ anw de b'o o programme kɛ k'a fɔ ka bɔ yan ka taa yan nin tiɲɛnen don nin baara hakɛ kan ka k'a kɔnɔ ka bɔ yan ka taa yan o fana tiɲɛnen don nin baara hakɛ kan ka k'a kɔnɔ donc n'an y'o programme bɛɛ kɛ Donc structure filanan dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Ageroute donc komi jamana yɛrɛ man ka i don a wariko gestion na donc a wariko gestion bɛ Ageroute bolo Ageroute de bɛ anw ka programme kɛlenw ta donc ka appel d'offre lancer u ni entreprisew ni ɲɔgɔn cɛ k'olu sélectionner ka bila baara la donc a bɛ bureau dɔw fana kɛrɛnkɛrɛnya minnu bɛ entreprise ninnu contrôler u ka baara la Dɔnku an minnu bɛson na n'a baaraw kɛ waati sera anw ta ye sipɛrezson ye pur que k'a dɔn k'a fɔ an ye baara minnu boloda a bɛ ka kɛ kɛcogo la min a tɛ ka kɛ kɛcogo la dɔnku tuur o kun kɔnɔ otote cɛri dɔnku n'o olu ka fɛn ye pɔze peyw ni karibian ko ye takisi dɔw de bɛ feereerele bɔ fɛnw kan dɔnku pur que an terire bɛ se ka kɛ cogo min dɔnku ni a teri belebele saba de b'a kɔnɔ otote cɛri anzeriw tu dreconsinali dawu tu Donc direction générale des routes ta ye ka baaraw boloda k'u programmer AGEROUTE ta ye baara minnu bolodala n'a programmena eh, direction générale des routes fɛ donc AGEROUTE b'o baara ninnu de ta ka appel d'offre kɛ o baara ninnu na ka di entreprise ni bureau ma pour que a baaraw bɛ se ka waleya terrain kan donc o b'a sɔrɔ autorité routière o ka baara ye ka wari o wariw ɲini ka di pour que o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min donc o de ye acteurs saba ye an'u ka rôle D'accord, o faamuna. Ee, Directeur siraw ka ca. Ni souvent mɔgɔw yɛrɛ bi ɲininkali kɛ nin sira in bɛ jɔn ka bolo kan nin sira in bɛ ka jɔn ka bolo kan. Est ce que e bɛ se k'a fɔ an ye eh, Mali la siraw u classélen bɛ cogo di? Parce que an y'a faamu eh, gouvernement b'i jɔ ni dɔ ye collectivités b'u jɔ ni dɔ ye a fɛnw ka ca quoi. I bɛ se ka walawalali jumɛn don a la pour que mɔgɔw bɛ se k'a faamuya? k'a dɔn k'a fɔ ko nin sira in tigi ka mara la nin bɛ nin ka hukumu kɔnɔ bon mali yɛrɛ n'an ye sira ta siraw kilasilen bɛ catégorie naani ɲɔgɔn ye mm. donc sira fɔlɔw bɛ yen n'an b'a fɔ olu ma ko route d'intérêt national donc olu ye sira ye jamana yɛrɛ b'i ye sira minnu kɔnɔ jamana ka nafasɔrɔ sira bɛ sira minnu na donc pour que misalila pour que o route nationalew ka faamuya Route nationalew ye routew ye minnu bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ bɔ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ la pour que bɔli ni donni bɛ se ka nɔgɔya cogo min donc aspect filanan fana dɔ ye i b'a sɔrɔ o sira dɔw fana bɛ yen a bɛ jamana kɔnɔ mais a bɛ région caman bila ɲɔgɔn na i n'a fɔ o dɔ ye n'an ye nationale six ta sisan route nationale six bɛ bɔ bamakɔ fo mɔti i b'a sɔrɔ a bɛ kulukɔrɔ région kɔnɔ a bɛ segu région kɔnɔ a bɛ t'i kuncɛ fo mɔti région kɔnɔ donc o ye route nationale aspect ye donc ni jamana b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ k'a fɔ ko nin sira in y'ale ka nafasɔrɔ sira ye donc o route nationale ye sira dɔw fana bɛ yen

Donc route n'o bɔra yen route dɔw bɛ yen an b'a f'olu ma ko route locale donc route locale ninnu ye routew ye minnu bɛ sɔrɔ cercle yɛrɛ kɔnɔ donc i b'a sɔrɔ a bɛ cercle kɔnɔ a bɛ daminɛ cercle kɔnɔ ka ban cercle kɔnɔ mais a bɛ se ka commune caman bila ɲɔgɔn na hein? donc n'o bɔra yen catégorie naaninan min bɛ na an b'a f'olu ma ko route communale

Donc o de y'a route naani saba route sira ninnu classelen bɛ nin cogo ninnu na hali bi o hukumu kɔnɔna na décentralisation nalen an y'a ye sira dɔw bilala collectivitéw ka sira kan an bɛ yɔrɔ min na sisan olu situation bɛ cogo di ani collectivitéw u bɛ ka se ka baara in kɛ wa Alhamdulila o question fana ɲɛna c'est à dire n'i y'a jateminɛ komi n ye sira ninnu classification fɔ cogo min sira ninnu classelenw bɛ catégorie naani na donc route nationale régionale locale ani communale donc jamana ko bon avec le truc de décentralisation ne bɛ n jɔ ni route minnu ye route nationale ye donc n bɛ n jɔ n'olu labɛnniw ni olu dilanniw n'u labɛnni ye

o route ninnu olu dira conseil communalw ma kominw ma donc sira ninnu dira collectivité ma o cogo la mais a san fila ye nin ye jamana y'a commencer ka a ko waleya ka sira ninnu to collectivitéw ka bolo kan donc a daminɛna salon ɲinan a bɛ ka continuer donc kɔmi n y'a fɔ cogo min acteurw la ni san o san a bɛ programme global kɛ ka collectivitéw ka siraw programmew ye ka état fana ta programmer mais ni san bɛ ban kɔmi n y'a fɔ autorité routière de bɛ wariw ɲini ka bila sen kan pour que baara ninnu bɛ se ka kɛ donc ni autorité routière ye wari min sɔrɔ k'a fɔ ko san nata nin wari in hakɛ de bɛ yen baaraw bɛ se ka sira labɛnw bɛ se ka kɛ n'o baara ye donc montant de bɛ jate minɛ sisan ko montant kɛmɛ kɛmɛ sarada la bi saba o bɛ di collectivité ninnu ka siraw ma donc route nationale ninnu kɔmi ye jamana yɛrɛ ta o bɛɛ jɛ ye bi wolonwula in bɛ don o la c'est à dire route nationale kɔmi olu ye route ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔ donc bi wolonwula bɛ bila o dakɔrɔ bi saba bɛ bila collectivitéw dakɔrɔ donc collectivitéw dɔ b'u ka programme lajɛ sisan san kɔnɔ wari minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ko nin ye nin région in ta ye donc u b'u ka siraw prioriser sira minnu tiɲɛnen don parce que avec l'autorité routière on n'arrive pas à avoir an tɛ ka se ka financement ɲɛnaman sɔrɔ wari ɲɛnaman tɛ ka se ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka baara minnu bolodara a bɛɛ bɛ se ka kɛ cogo min donc ni wari minnu sɔrɔla ko ka baara k'o la donc i b'a sɔrɔ ani wari min bɛ yen par exemple san kɔnɔ sira tiɲɛnenw n'an y'a bɛɛ programme k'a fɔ a an mago bɛ nin wari hakɛ la ka baara programme i t'a sɔrɔ a caman na wari min bɛna fɔ ko a sɔrɔla ko ka baara k'o la n'i y'a sigi kɛmɛ kɛmɛ sarada la a tɛ tɛmɛ bi naani n'a cayara bi duuru kan k'a fɔ ko o wari hakɛ de bɛ baara bɛ se ka kɛ min na donc o la An yamaruyalen de sa k'a lajɛ wari min bɛ yen ka priorité di sira tiɲɛn ma pour que u bɛ se ka labɛn cogo min donc collectivitéw u b'a la kɔmi u y'a daminɛ salon parce que kɔmi u ka structure ma organiser ka ɲɛ jamana ko aaa ayiwa kɔmi ale ka service délocaliselen minnu bɛ yen n'o ye anw direction régionalew ye donc an ye sira di aw ma Mɛ toujours État ka service déconcentré minnu bɛ yen n'o ye direction régionale ye donc olu b'a ka bolo kan n'a mago bɛ jatebɔ fɛn fɛn na ou bien dɛmɛ fɛn fɛn na pour que a ka sira programme bɛ se ka kɛ pour que a ka sira supervision a baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min olu b'a ka bila kan pour que k'aw dɛmɛ donc an y'o baaraw de daminɛ depuis salon ɲinan an b'a la sira caman yɛrɛ bɛ yen bon ɲinɛ a programmew bɛ ɲini ka ban bon n'i ye Segu mara ta sira damadamanin kɛra a kɔnɔ donc an bɛ k'a suivre conseil régional fɛ donc on peut dire que a baara daminɛna a taacogo ka ɲi pour le moment donc a ta a taacogo ka ɲi o faamuna n'i ye nin bɛɛ jate minɛ eh, que ça soit eh, commune mairie ka sira dilanw cercle ta ka taa se régional ta bɛɛ ni aw de bɛ jɛ k'a kɛ mais est ce que baarakɛɲɔgɔnya in kɔnɔ i bɛ aw bɛ ka degun sɔrɔ wa parce que n'a fɔra ko ninnu fɛn fɛn filɛ nin ninnu bɛɛ ka baara sirilen bɛ aw de la aw minnu bɛ jamana représenter sirako ninnu fɛ yan nɔ est ce que a baarakɛɲɔgɔnya a bɛ ka degun sɔrɔ a la wa bɔn baara la degun tɛ ban pour le moment degun min bɛ anw kan a ko la parce que komi collectivité yɛrɛ n'i y'u lajɛ u fana tilalen bɛ niveau saba ye bon niveau saba anw kɔni ka degun min b'an kan o na an y'a jateminɛ k'a fɔ coordination ba tɛ niveau collectivité ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bon état bawo État tɛna a fɔ k'a bɛ collectivité bɛɛ ta kelen kelen n'a fɔ collectivité cercle ni collectivité commune ni région État b'a fɔ aaa ayiwa aw de ye région ye nin wari ye aw de ta ye donc collectivité région de ka kan ka jateminɛ kɛ collectivité tɔ ninnu bɛ se ka associer baara kɔnɔ cogo min pour que bɛɛ b'i yɛrɛ ye baara kɔnɔ mɛ degun min b'an kan na a fɔ i collectivité tɔw bɛ n'an ma k'a fɔ aa ayiwa a fɔra ko sira y'anw ta ye sira dira aw ma mɛ halisa a baara ma daminɛ mɛ pour le dire que k'a fɔ baara in daminɛna mɛ conseil régional de bɛ ka a bɛɛ chapeauter parce que souvent commune dɔw bɛ na an ma conseil de cercle dɔw bɛ na u b'a fɔ ko aa ayiwa aw ko ko aw ye sira d'aw ma mɛ anw tɛ ka foyi kɛ a ko la terrain kɔnɔ a ko bɛ cogo di Bon nous on dit d'aller voir le conseil régional parce que État ye olu de ta k'u kɛ tête de file ye donc collectivité tɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ ni priorité min ni degun min b'u kan sira ko la ani u b'a fɛ u ka yɔrɔ minnu ka labɛn san kɔnɔ u ka jija a kɔlɛ mana kɛ collectivité fɛn o fɛn n'u sera an ma nous on est à leur disposition an b'u ka bila la Pour que au moins an bɛ se ka u ka baara ninnu jatew bɔ ka d'u ma cogo min ka a n'a programmes kɛ ka d'u ma u bɛ se k'a fara collectivité ta kan cogo min parce que on a vu que u caman bɛ na an nɔfɛ k'a fɔra sira dir'u ma olu taw tɛ ka dilan bon logiquement an tɛ se k'an pan k'an bila conseil régional ɲɛ conseil régional de kan ka u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ ka fɛn ta ka don baaraba in kɔnɔ cogo min on a vu que a tɛ ka kɛ ten voilà u tɛ ɲɔgɔn fan faamuya la dɔw yɛrɛ bɛ n'i ye collectivité dɔw yɛrɛ u b'a fɔ non ko État y'a fɔ ko baara dir'olu ma ko mais ko a ma di olu ma parce que olu ma fɛn ye mais État dun y'a di ka ban voilà donc an bɛ min ɲini n bɛ profiter nin micro in na bon k'a fɔ conseil régional ye a ka di ne ye Nous on est à leur di an b'u ka bila la au moins ni avec les autres collectivités n'u sera k'u fara ɲɔgɔn kan donc donc an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka lafaamuyali k'a la cogo min pour que collectivité tɔw bɛ se ka faamuya vraiment o de ye kɔni ka di an ye parce que caman bɛ n'an nɔfɛ alors que anw tɛ tuguni u kan ka sin conseil régional de ma k'u ka degun fɔ voilà degun fɔ conseil régional ye bon ni Baara technique minnu kan ka k'a la anw kɔni b'u ka bila la k'u kɛ mais anw de tɛ tuguni k'a fɔ ko a bɛna anw de kan ka wuli ka taa kɛ ten k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ conseil régional fɛ o fa ee g a mɛnna mɔgɔw bɛ hami segu la ni sirako dɔ n'o ye joro sira ye an y'a ye a baaraw daminɛna an bɛ yɔrɔ min sisan baaraw bɛ niveau jumɛn bon joro sira in a baara Fɛn bɛ sen na a tun ka kan ka daminɛ nin kalo yɛrɛ la mais toujours comme administration fɛnw na an b'a fɔ procédure de passation de marché bon entreprise dɔnnen don mais bureau ka procédure bɛɛ ma bila sen kan sinon an bɛ sira in kan an bɛ taa ka segin la hali ni an ni direction ni ministère ye visite dɔw kɛ fin décembre la Pour que k'a lajɛ baara in bɛ se ka daminɛ cogo min o baara in yɛrɛ sen fɛ donc en tout cas baaraw bɛ dugu ma n'i y'an yɛrɛ ɲininka techniquement en tant que structure de an b'a fɔ n ko baara in daminɛnen don parce que baara dɔw bɛ daminɛ dugu ma yanni mɔgɔw ka commencer ka mansinw yɛrɛ ye terrain kan n'an b'a fɔ olu ma étude c'est à dire c'est à dire jatebɔ dɔw kɛ pour que ni baara yɛrɛ daminɛna a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min o jatebɔw la an n'a fɔ U bɛ bɔgɔ minnu k'a la olu jatebɔ bɛ kɛ sira yɛrɛ cogoyaw bɛ jate minɛ pɔnw kan ka kɛ yɔrɔ min ani a kan ka jan sari ka baara yɛrɛ taabolo bɛ jate minɛ sani entreprise ka na baara dan anba ta dɔnku o hukumu kɔnɔ toujours an ka visite kɔnɔ an y'a ye sira in yɛrɛ bɛ tɛmɛ Office riz ka kuru dɔw fɛ dɔnku o fɛnw yɛrɛ bɛ sen na Office saisilen don pour que au moins O yɔrɔw bɛ se ka libere cogo min ni baara daminɛna a kana kɛ degun ye donc Office y'a ka accord di miiri bɛ ka o jatebɔw kɛ pour que au moins sira bɛ se ka tɛmɛ Office riz ka niveau fɛ cogo min je pense an ka niveau la problème t'a la baara kɔni engagelen don ka se waati nataw ma mɔgɔw bɛ yan parce que maliyɛn ka fɛn min ye tant que an ma mansin ye terrain kan an t'a dɔn k'a daminɛna mais anw fan fɛ kɔni on pense que a daminɛna parce que baara kun fɔlɔw bɛ ka kɛ voilà eh, directeur baro sera a kuncɛ yɔrɔ ma eh, e yɛrɛ e sira nin fɛn bɛɛ bɛ siri e yɛrɛ la mm. e yɛrɛ i bɛ cogo di est ce que i lafiyalen bɛ baara in kɔnɔ est ce que eh, u b'a fɛnw sara i la bɔn n bɛ se k'a fɔ n lafiyalen don parce que a ka ca a la fɛ an ka munumunu kɔnɔ an ni kolɛkitiwitew ye ɲɔgɔn faamuya fɛn caman na donc n'u bɛ fɛn fɛn kɛ sira ko la u bɛ s'an ma k'an ka hakilinaw ɲini donc Segu yan kɔni vraiment degunba t'anw kan Mɛ an bɛ se k'a fɔ degun min b'an kan dɔɔnin n'i y'an ka sira principalw lajɛ dɔnku i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka n'a fɔ bamanankan na u b'a fɔ ko gendarme couché bon ralentisseur de vitesse de don pour ka dɔ bɔ vitesse la ka a ɲɔgɔn bɛ an ka sira principal dɔw kan sisan a dɔw bɛ yen u bɛ wuli ka taa kɛ accident dɔ mana kɛ dɔrɔn u bɛ wuli ka taa kɛ sans qu'u k'a sara an na o kɔni Présentement o degun b'an kan n'i y'an ka sira principal yɛrɛ dɔ ta ka bɔ yan ka se Ɲɔnɔ i tɛ kalo saba kɛ sisan n'i ma taa a sɔrɔ dɔ ye couché dɔ wuli sanfɛ wala a ka don alors que texte de bɛ ka a fɛn ninnu organiser donc ni aw ma s'an ma i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen a tɛ k'a kɛcogo la epi n'a ma kɛ ka ɲɛ disposition minnu kan ka ta pour que a ka ɲɛ ani panneau ni fɛnw n'olu ma kɛ au lieu que a ka kasara bali a dɔw bɛ kasara wɛrɛ de kɛ donc an bɛ kɔni bɛ min ɲini u fɛ minnu bɛ ka nin fɛn ninnu kɛ a ka d'an ye n'u b'a a kɛ u ka a fɛn sɛmɛ an na an bɛ se k'a lagɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min ni min kan ka se ka kɛ ni min man ka se ka kɛ pour que a ka kɛ ka ɲɛ eh, norme kɔnɔ o de kɔni ka d'an ye Directeur kuma datugu kuma na i bɛ mun fɔ segukaw ye sirako hukumu kɔnɔna na ani maliyɛnw bɛɛ lajɛlen. Ok kuma datugu kuma na n bɛ foli di segukaw bɛɛ ma peut-être que komi an bɛ segu yan siranin dɔ fana tun b'an bolo pelengana donc pavage de 5 kilomètres donc k'a jira pelenganakaw la c'est vrai degun dɔw tun b'a kɔnɔ A degun mɛnna a bɛ ɲini ka san kelen bɔ a baara jɔlen don donc a degun bonyana pelenganakaw ma kojugu donc an b'o hakɛto ma ɲini k'u fɛ mais ka tila k'a jira u la k'a fɔ ko entreprise parelen don ka na baara in recommencer nin kalo in na u bɛ ka disposition ta pour que ka na baara in tɔ laban zani samiyaji ka don donc o kɔfɛ an bɛ min ɲini eh, segukaw ni maliyɛn tɔw bɛɛ fɛ c'est-à-dire fɛn min ye sirako ye souvent mɔgɔw bɛ sirako fɔ a ka d'an ye ni u bɛ sirako fɔ u ka se a différents acteurs ma an minnu ye sirako ye ka ko sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn zani fɛnw ka fɔ cogo dɔ la mais i bɛ t'a sɔrɔ la plupart du temps ni tiɲɛ ka jan a ni tiɲɛ ka jan tiɲɛ cɛ ka jan mais n'i sera tigiw yɛrɛ ma ka a dɔn min bɛ senna a b'a to i bɛ bɔ fili kɔnɔ donc parce que maliyɛn ka problème ye i bɛ dɔ bɛ sigi ka fɛn dɔ fɔ sisan e nin bɛ tan nin bɛ tan mais a kɛra hukumu min kɔnɔ o n'a bɛ ka kɛ cogo min o ni musaka min bɛ don a la ni a ma détaillé i ye k'a faamuya i b'a dɔw bila ka kɛ baara kolon ye ou bien baara fɛn dɔ ye ka sɔrɔ o tɛ a kɛra hukumu dɔ de kɔnɔ pour que ka o tɛ ten mɔgɔw soulager cogo dɔ la ani baara yɛrɛ kan ka kɛ cogo min parce que baara ninnu kɛcogo ka ca dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ wari t'an bolo an bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ pour que ka a degun wuli ka bɔ mɔgɔ kun sanni wari ka sɔrɔ ka baara yɛrɛ a baara yɛrɛ kɛ a ka d'an ye kɔni a kɛra segu ye a kɛra mali fanfan ye sirako hukumu kɔnɔ ni aw sera ka wuli ka se anw ma non en tout cas k'a daminɛ Kayi fo Kidali en tout cas i tɛ se TP maa si ma k'a fɔ ko baara bɛ cogo min k'a t'a expliquer an kɔni dayɛlɛlen don o la donc ça fait partie de nos missions an ni collectivités bɛ baara kɛ an ni ONG an ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ baara kɛ ten o cogo la donc ni degun fɛn fɛn bɛ yen n'aw sera an ma k'a ɲɛfɔ an ye a bɛ se ka wuli cogo min an b'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ o ka kɛ An bɛ foli d'aw yɛrɛ ma ka foli di segukaw bɛɛ ma aw ni ce aw ni baraji ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma k'aw bɛɛ lajɛlen fo bi anw tun y'an sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ ka na fɛn min directeur régional des routes n'o ye mama santara ye ka na baroɲɔgɔnya parce que sirako hukumu kɔnɔ kɔnɔ mɔgɔw bɛ fili caman na walasa u bɛ se k'a dɔn a tiɲɛ yɛrɛ ye min an b'a fɔ k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma